Daoibh seo é an obair bhaile ó aréir. Tá mé ag féachaint ar cheist 1 ar Cleachtadh 20.1. Deireann sé, Tugann an graf taistil seo fad buachalla ón mbaile. Ok, fad. Agus seo é an am. Cén t-am a d'fhág an buachaill an baile? So d'fhág sé ag a naoi a chlog. Roimh nóin cén t-am a d'fhill sé. So bhí sé imithe ó bhaile, imithe ó bhaile agus ansin anseo bhí sé 0 ciliméadar ó bhaile arís. So um tháinig sé ar ais ag a trí iarnóin.

15 km ag na amanta seo. So dhá am. So seo naoi a chlog, 9:30, agus i lár an rud anseo ag 9:45, roimh nóin, agus bhí sé 15 km ó bhaile ag a dó a chlog chomh maith. dó iarnóin. dó a chlog san iarnóin. Cén t-am a ghlac sé sos? OK, so bhí sé, you know, bhí sé tar éis siúl anseo, ní raibh sé ag dul aon áit anseo, bhí sé fós fiche ciliméadar ó bhaile, ansin lean sé ar aghaidh ansin agus ag na amanta seo ní raibh sé ag dul aon áit, ní raibh sé níos faide ó bhaile, ní raibh sé níos cóngaraí don bhaile. So bhí sé ag fanacht ins an áit chéanna. So, cén t-am a ghlac sé sos? Ghlac sé sos idir 10:00 agus 10:30. Ok, so 10:00 go 10:30 roimh nóin agus chomh maith le sin ag, so sin haon déag, dó dhéag agus a haon. So idir a dó dhéag idir nóin agus a haon a chlog iarnóin. Ó an rang a sé sin romhat. Cén t-am is tapúla a bhí sé ag taisteal? So what is the fastest time he was ag taisteal? Ok, so ba mhaith linn féachaint ar cé chomh géar is atá an líne seo. So ba mhaith linn an ardú a roinnt ar an rith. Ok, so féachann sé sin géar go leor. Now an ceann seo, le haghaidh an am seo, so it was like haon, a dó, agus ansin bhí sé ag taisteal anseo chomh maith, a trí. So ba mhaith linn féachaint ar na triantáin sin. So seo an ardú roinnte ar an rith, seo é an ardú roinnte ar an rith. Now, so féachann sé domsa go bhfuil haon nó trí chun a bheith an am is tapúla, but féachfaimid air. Is féidir leat just earráid 1 haon dó trí ceathair bosca so an ardú roinnt ar an rith chun an fána a fháil so le haghaidh 1, 2, 3. Le haghaidh 1, it's ceathair roinnt ar dó más maith leat so sin dó agus ní ní dhéanann sé aon chiall now is féidir linn smaoineamh ní fheadar ok fiche ciliméadar ó thar aon uair. so aon uair a chloig ansin nó thar seasca nóiméad más maith leat but aon uair a chloig so that's fiche ansin so just déan comparáid like for like ok cibé slí atá tú chun é a dhéanamh ok an dara slí ardú roinnt ar rith so sin dhá bhosca roinnt ar a trí so sin dhá trian níl sé sin chun a bheith you know níl aon ionadh orainn go bhfuil sé sin níos lú ná an fána sin so sin an fána Ardú roinnt ar rith sa chás seo it's fad roinnt ar am, so táimid ag caint mar gheall ar luas ar an ghraf seo. Ok, uimhir dó it's dó roinnt ar trí, nó is féidir linn a rá, ok, ciallaíonn sé sin 20 go dtí 30, which is 10 ciliméadar, roinnt ar cé mhéad ama a thóg sé, well, idir an leathuair tar éis 10 suas go dtí meán lae, which is 10 roinnt ar 1.5, cuir isteach san áireamhán é, más maith leat.

thar haon, dó, trí, ceathair, so idir 1 pm agus 3 pm, so sin dhá uair, so that's 15 ciliméadar san uair, so níl sé sin chomh tapa is a bhí cuid haon, so is é an t-am is tapúla a bhí sé ag taisteal ná idir a naoi a chlog agus a deich.